Bini bịa unu si Igala bịa mana obodo unu bi bụ anị Igbo maka ọ bụ na ọ bụ n'anị Igbo nka ndị nwene emeghe ka ọ bụ n'afịa we ka azụ mana afịa ụnụ azụ bụ afịa Igbo ya bụ afịa anọ anyị bụ Eke Orie Afọ Nkwọ ke na ememe ka ọ na-adaba ma ịbịa n'ebe ụnụ that is your lineage nye we ji achị ụnụ the symbol of authority we ji achị ebe ụnụ isi bịa ndị Igbo akpọ a ya bụ Igbo a Igbo ụmụnne anyị na across the river Niger akpọ a ikwu n'ebe ụnụ isi bịa nye we ji achị ụnụ bụ symbol of authority ka anyị kpọ ọfọ ọfọ kwa eji achị n'ebe m si bịa ọfọ kwa eji achị n'anị Igbo ọfọ nwa dị dị ka a symbol of justice and authority ọfọ ọfọ nwa ebuje ebe diọkpa ebo diọkpa amarịna ya dị- ya dị chịzị ebo ya bụ diọkpala nọ n'ebo eji m aka n'asụsụ na m asụ n'onye ọbụla egeni m ntị beni anụ nye m ekwu ọ bụgade na ya da anụ kpulu mana anụ ọ bụcha na anụ nye m asụ ya bụ na abanye nke ikpe atọ ihe ikpe atọ ga-eme mmadụ maka ekwuchekwa na agbaga nke izu afịa anọ dị n'anị Igbo nke kpọ na-abị ebe ọ bụ na-ejiwe ọfọ achị ị bịade n'ime ya bụ ebo ụfọdụ oge nwewe esemokwu asụwa oke ekwe je ume ya bụ nke oyibo kirisi masị na ndị Igbo bụ ndị nwe the most organized system of government ya bụ democracy na ya ka anyị practice agba ekpụa nke anyị ume nwaanyị anyị ji agba ekpụa organized anarchy ya bụ esemokwu dị n'usoro organized anarchy wee kpọ a esemokwu dị n'usoro esemokwu ọ bụ na atinyewe ọkpọ anụwa ọgụ o mesịkwa pụchawe na enyo eje pụchawa ọnwụ adị m ata okwu eze n'ọnụ bụ m ga-akọwa n'ụnụ nye ndị na mgba na-eyi eji marị na mmadụ bụ onye Igbo nke kpa atọ bụ asụsụ na m asụ ọnwụ ị ga-adị na asụzi asụsụ ka anyị si asụ a ihe m kpọ isi ka ụnụ kpọ isi ihe m kpọ anya ka ụnụ akpọ anya ọnụ eze ntị onu obi ubu afọ anyị na-esi akpọ ofu nyọọ ofu nyọọ ka akpọ a Igbo asụ n'onu asụsụ anyị bụ ofu ya bụ maka na igbo asụ n'onu ka o ji bụ na ụfọdụ oge ndị mmadụ ekwue n'ụzọ dị iche mana asụsụ anyị bụ ofu nyọ ya bụ ekwuge ihe atọ kịtanị nke izizi afịa anọ izu na anị igbo ọfọ we ji achị ebo asụsụ ya na ị bịa bụ wee mụọ nwa a mụọ nwa na anụkwa esi eme n'anị igbo ọ bụ na mmadụ mụọ nwa dịka tata bụ eke were agwụ ya bụ nwa afa ọ bụ na okei dọ e nwere ike gwụọ nwaeke okeke okeleke ọ bụ na okposo mgbeke adaeke afa nị ke nsi gba akwa esi agwụ a n'obodo n si bịa bụ ubulu ukwu anịọcha South Local Government Area of Delta State n'ọkwa o si dị n'Igbo niile sha igbo nke ụnụ lụ ike na-asụ a n'onu iche n'iche mana o mena abụzi na igbo bụ e nwe igbo nke bụ original nwe nke bụ fake a ga-achọ ka ụnụ tụgharịa bụ echiche ya bụ ilolo ga-agba mmadụ bịa sị na dịka ofu onye wepụ ụnyaahụ arịọ gbanaga ma na peji anyị ya bụ ụnụ anyị na-anọ n'ime abụda nkwa na-ememe esemokwu abịa n'ebeni ga-ese okwu abịa n'ebeni ga-eso mmadụ dọọ zọ onye ọ bụ na ụnụ bụ ndị original igbo wa bụ ndị fake igbo igbo bụ igbo and n'igbo igbo abụnene iwu dọgharị na ọ ga-enwerịrị obodo i si bịa bụ ị gafee ọmambala river ọ bụ n'iwu na ọ ga-enwerịrị obodo i si bịa bụ ị gafee osimiri ọmambala ọ bụ n'iwu igbo igbo bụ igbo nwe ndị bụ ndị igbo ọ bụ na e si n'ebe akụkụ ọmambala river bịa beni beni kwa esi dị eje mebọ mana o meni ya bụzi na onye igbo igbo ka ị bụrịrị ya bụ ka anyị si agwụ nwa afa a da anọ ebeni na-atụtụpụcha afa gwụọ nwa ikesa agwụọ nwa anyị green ka ọ bụ yellow ka ọ bụ e, e, okwute agwụọ ya okwute ma ọ bụ na nwa ọnị na ị chọ ka ọ bụrụ nwa si ike mana ihe meni oge e ji mụ nwa ka e ji agwụ nwa afa kwa e ji mara anyị bụ ndị igbo ya bụ nke ikpe anọ nke ikpe ise mgbasa anyị ise na agba nche mejara nke ikpe ise anyị nee nwa ọmụgwọ unu anụra onye igbo mụọ nwa nne nke okposho eje nee ọmụgwọ osie nri buluga je nee nwa ọmụgwọ nne nke okei abịa onye o lueni ine ọmụgwọ bụ nne nke okposho kwụ ọ bụkwa nne nke okei ya bịa nee nwa ọmụgwọ wee mụọ nwa n'ala Igbo anyị kedo otubo nwa ọ dapụsịa irike were akwụ anya akwụkwọ wee ji otubo akụ ọjị wee ji otubo akụ ụdara osisi ndị ọ bụ na ọ tọ ụtọ ọ mị ka omena nwa nwa ọ ga-atọ ụtọ ọ mị maka na a hụ otubo dịka akwara jido nwa o ji bịa ụwa e nikwu ichi nwa a dị etufu ya amụkazi nwa na ịmụwa na Lagos ya atụ n'ichi nwa tụ ya n'osimiri ka ọ bụ ya nwa ihe nkịta rie ọ bụ na ezigbo nya dị eme ya bụ nye ndị a mesị dịka ndị Igbo ekwu na nkwụsị anya ndị ni abantie ọ mụrụ nwa n'enue ya bụ nke ụlọ akpọjara ọ mụrụ nwa ndị egete n'enue bụ ihe ndị emeni bụ wee mụọ nwa ya amụga nwa nwa kịta nwoke ido maka a dị ebe okposho ugwu oyibo akwụsịga ya amụga nwa nwoke ido ụbọchị nke ikpe asatọ ebe ewe ugwu diọkpara nọ n'ezinụlọ apapụcha ya bụ nwa agụa nwa afa nnọọ ka anyị si abịa ụwa dịka ndị Igbo ihe niile cha na m gba bụ kwa esi eme ya n'obodo m si bịa mana eji m aka na nnọọ kwa esi eme ya n'ala Igbo dị iche iche n'iche naanị ka ọ ga-esi n'oberizie mmadụ asị na ya abụna onye igbo ka ọ bụ n'igbo nke bụ n'ụnụ ụnụ emebi asụsụ anyị dị ụnụ emebi asụsụ anyị mba ama ngo nọ ntị arị obere nwata ụnyaahụ n'ụlọ anyị abụ na bụ a na-ememe ọgba ayala n'udo ka anyị bịa ga-ekpe ka igbo bụrụ ofu na ni- n'ụwa niile ọsọ m bụ m ekwulekwu ewepụzịkwa m abịana m ga-ese okwu ihe m bịa bụ ka m kuzie ka m kọwaa n'obodo m si bịa na ihe m asụ bụ asụsụ obodo m si bịa ọ bụ ị ga-adị gesizi ntị asụsụ m asụ kirisie ka m si eke ekike kpọọ m onye obodo ọzọ emezie m onye ugwu abụzina m onye igbo chukwu ya gọzie anyị bụ ụmụ igbo gọzizikwa ụnụ ihe m chọkwa ụnụ mee anyị bụ ụnọ anyị bụ Enuani Cultural Forum ọ bụ na i so anyị nọ na ya bụ nọ go to the page click the review button review this page let's get more people

ogori sụọ Enuani ọ sụ oyibo maka na ogori dị ọlụ ụnụ ahụghị na abamakwụ ba ọ ya bụ ije emeghekwa ije mmiri o maka na asụwa n'ụzọ mmiri a dị echi echi daalụnị izizi mme nsi ewu ụnụ mme m ji ewu ụnụ mee ụnọ anyị bụ Enuani Cultural Forum ji ekpo ọkụ daalụnị